ndị Igbo ekele m unu ndị Igbo rie nụ ndị Igbo ṅụọ nụ nna anyị fụnata kasị bịa tata obi tọrọ m ụtọ ọ tọkasịa m maka gịnị maka m bịa teta ụra wee chọpụta na abụ m nwa afọ Igbo m bugodo ụzọ gbagodo egwu gbaa egwu gbaa egwu gbaa egwu wee chịa ọchị mụa amụ n'ihi na abụ m nwa afọ Igbo o nwere onye gụrụ egwu sị ị ma na ihe wee ji ebe eme aha mana o ji ebe eme aha ihe ga-eme tata biko tupu m agaba n'iru nwanne nwoke bụ maazị uchenna ije garụ mpụta na-ebutere unu anyị bụ ndị igbo abịara n'ọgbọ ka ọ si abịa ụmụnne m obi dị m aṅụrị ọ fọdụ obere m chefuzie ịkọwatara unu afa m mana ka o si na dị tata anyị abịara n'ọgbọ ka m si abịa o nwere ka o siri doo unu anya na nwaanyị bụ ife onwe ime ala anyị naijiria dum tata onye pụta sị ya mụtara nwoke ee nke a nke a nke a na-achọgharị a na-agba eji ebe na eji na eji na-eji ana nwanna o nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ unu ee o nwere afa ị marụ a na-akpọ chimamanda nwatakịrị ahụ na-ede akwụkwọ n'obodo oyibo bụ nwa afọ igbo o nwerọ nnọọ nwoke ruru ya n'ide ihe kịta na ugbu a nya dora akunyili ọ kwa ị mara afa a onye a bụ nwa afọ igbo nwaanyị na-eme ihe ike na naijiria a na-ekwu ọzọ ghara ibe ya kedu maka ngozi okonjo iweala ụmụnne m mara na nwaanyị bụ ife ị mụtara nwoke ị gbawa elu ị gbada ala ị na-aja nwunye gị gbagba ị bụ chukwu ọ gịwa na-eke mmadụ chukwu kere mmadụ n'oyiyi ya ihe ọbụla chukwu na-eme chukwu ma maka ya nwanna ihe ọbụla chukwu wetere chukwu kwadoro ya ị mụrụ ụmụ nwoke ise ma ị mụrụ ụmụ nwaanyị iri ihe ọbụla chukwu na-eme chukwu ma maka ya ụmụ nwaanyị ndị ada anyị kpọsịrị afa ha taata ọ bụ ndị ada anyị na-emesi ihe ike na naijiria taa i je n'obodo liberia nwaanyị chịburu ha tupu onye nke a chịba kịta ọfụma ihe na-aga ọfụma nna oge agakwala mgbe a na-asị na nwaanyị abụrọ ife ịgwa gị eziokwu nwaanyị bụ ife mgbe ụfọdụ ka a na-akpọ ụmụ nwaanyị eh, oriakụ ndị a bụzi odozi akụ nwoke ka m jụọ gị gịwa mụrụ ụmụ nwoke ịbụọ ụmụ nwaanyị ofu nwa nwaanyị ofu ma ụmụ nwaanyị ịbụọ ụmụ nwoke ị mụrụ ụmụ nwaanyị ị mụrụ kedu onye ka enete gị anya ka a gwakwara onwe anyị nke bụ eziokwu ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke kedu onye ka enete nne na nna ha anya nwoke nụọ nwaanyị nwunye nnọọ nwunye ma nwaanyị nụọ di nne ya na nna ya ọ na-eche mama ya mama ya mama ya ihe tara makwara na nwaanyị dị ihe ọ nwe ofu ndị bịasị na ya nwaanyị nwoke nwa jide nwunye na-eti ihe gbo gbo na ọ mụtara nwoke na-ajụ onye ahụ ọ nwere ihe ọ nwụrụ ị na-eti ihe ka ọ ọ ghọọla onye na-emepụta nwa ihe jụrụ ya ihe so onye a ya kpọọ chukwu n'igwe ntị jụọ ya ka e mere nwunye ya mụta nwa nwoke ọ bụrụ i wenye aka na-eti nwaanyị ihe ajọ ihe ka ọ wụ ezigbote ajọ ihe ka ọ wụ ọ jọgburu udene mee gịnị sigbuo nkakwụ ụmụ nwaanyị na-ege m ntị m na-agwa unu tata adị m ekwu ya ka isi unu na-eko m na-ekwu ya ka otu o si otu kwesịrị ịdị ma gị bụ nwaanyị ị kwesịrị ịmara na ka o si na-adị ọ sịkwa gị bụrụ ee onye isi ala dum di gị ahụ na-anụ gị bụ di gị nsọpụrụ i kwesị ịsọpụrụ ya nọrọ okpuru ya ihe na-aga ọfụma hmm? ihe na-aga ọfụma ụmụnne m na ụmụnna m biko na-ege m ntị n'ihi na ihe a abụghị onye ọbụna pụta eje dee n'akwụkwọ na-ekwu ihe a bụ ihe a ma maka ya nke bụ eziokwu bụ na nwaanyị bụ gịnị ihe ị mụta nwaanyị gbaba egwu ị mụta nwoke gbaba egwu onye egwu gụrụ egwu sị onye mụtara nwaanyị kenee chukwu ya onye mụtara nwoke kenee chukwu ya n'ihi na onyinye chukwu bụ ihe dị mma nwanne m na nna m i kwube okwu tobi abụghị onye ga-egbe anyị maka na ọ na-adị mma i kwuo ya enu i kwuo ya enu ya emie maka onyinye chukwu bụ onyinye chukwu chukwu adịghị eme nnọọ ka o mee ihe ghara ịmara ihe ọ na-eme ihe ọbụla chukwu na-eme chukwu ma maka ya chukwu anyị bụ ezigbote chukwu n'ihi nke a gịwa nwoke na-ege m ntị gịwa nwaanyị na-ege m ntị ị nụ akụkọ ị na-agbasa ya ọ ga-enyere anyị aka ọ ga-enyere anyị aka biko achọrọ m ka unu mee nke a ị na-eme ihe ọ ga na-adaba ya na-aga ọfụma ya na-aga ọfụma n'ala anyị anyị wepụ ee na nwoke nwụọ na nwaanyị nwụọ ahụhụ na a ga-enye nwaanyị onye gwara gị ya ọgwụ akerie ọgwụ akerie ọ na nwaanyị anọghị ị ga-apụta ụwa a ị fụrụgo nwoke mụrụ nwaanyị nwoke mụrụ nwa ị fụrụgo nwoke tụrụ ime mụọ nwa ndị be anyị na-ege m ntị na-eme ihe ka a si eme ya n'ụwa niile taata ka ọ na-adaba mara na taa na nwaanyị bụ ife ee ka m si kwuru na mbụ na izu ọzọ o nwee ihe ị ma m amaghị o nwee nke m ma ị maghị mamịrị bụ a nyụkọọ ya ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ ịchịrị ifo anyị ka anyị chịkọta ọnụ tinyekọta ọnụ n'okwu anyị na nkata anyị na-akpa

ka ị na-amụke dị ka kpakpando nke ahụ ị bụ a ka bụ nwanne unu nwoke ahụ kwụrụ ma nke bụ maazị uchenna icheghalụ biko na-eme ihe nke a ka e si eme ihe ka o mee gịnị ka o yie ihe ka ọ dị ụbọchị ọzọ